kisi ni nɛma caman ko ɲini ala fɛ a k'o kɛ jɔn fisamanti kan muhamadul bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don n'i selila a kan siɲɛ kelen masaba ala bɛ seli i kan siɲɛ tan ala ka seli jɔn kan kisi don ala ka seli jɔn kan nɛma don ala ka seli jɔn kan kan hɔrɔnyali don ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma ya allahu ya rabana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma ala k'an kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma ala k'an kisi ka bɔ setɛnɛ tɔɔrɔ ma ala k'an kisi ka bɔ niw yɛrɛ ka miiriya jugu ni baara jugu tɔɔrɔ ma ala k'an kisi hasiriya ni bɛnsɛn kɔniya ni juguya bile ala k'an kisi ka bɔ nin ma k'an dusukun jɛya ale alaw taala ye adamaden wɛrɛ juguya ala kan'an dusukun dayɛlɛ ka bɛn ni o ye an bɛ sa don min o k'a sɔrɔ maa kelen a juguya t'an dusukun na an bɛ sunɔgɔ don min maa kelen a juguya t'an dusukun na an kana hami n'an balima kelen ka tɔɔrɔ ye an b'a ɲini masaba ala fɛ an bɛ hɛrɛ min ɲini an yɛrɛ ye alaw taala k'a don an hakili la an bɛ se k'o hɛrɛ kelen ɲɔgɔnna ɲini an balima silamɛ ye cogo min an b'o ɲini masaba ala fɛ ala ka barika don an fɛ ko bɛɛ la ala k'an kisi ka bɔ dɔgɔmaya ma ala k'an kisi ka bɔ ladamubaliya ma ala ka den bɔ an la den minnu bɛna baara kɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ala ka den bɔ an na den minnu bɛna silamɛya nin dɛmɛ ala ka den bɔ an na anw dɛsɛra ka silamɛya se kundama min ma den min bɛna ta ka tɛmɛ o kan ala taala fɛ yen an b'a ɲini masaba ala taala fɛ ala taala k'o den bɔ an na an b'a ɲini ala taala fɛ ala k'an kisi ka bɔ den ma den min kɛra jogokolontigi ye den min kɛra setɛnɛ nɔfɛmaa ye ala k'an kisi ka bɔ dangaden ma dangaden kana bɔ an si la an b'o ɲini masaba alaw taala fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ye nin don belebeleba min don anw garijɛgɛ la n'o ye seli ye seli ɲuman tɛmɛna a ye minnu sɔrɔ bana na ala ka kɛnɛ d'u ma a y'a sɔrɔ minnu fatura alaw taala ka yafa u ma an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka nin ɲɔgɔnna caman yira an na ala ka nin ɲɔgɔnna caman yira an na ni ala bɛ seli wɛrɛ yira an na a k'a sɔrɔ an bɛ kɛnɛya la a k'a sɔrɔ an bɛ sɔrɔ la an bɛ se ka alaw taala ka diinɛ baara ni sɔrɔ min ye an b'a ɲini ala fɛ an ye bato min kɛ nin seli kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya la ka daminɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ ka taa bila tile kɔnɔntɔn na maa caman bɛ yen minnu sunna a ye sun minnu k'a kɔnɔ ala k'o minɛ a ye sun minnu k'a kɔnɔ ala k'o minɛ a ye mɔgɔw ka sun tigɛli min kɛ ala taala k'o baraji ɲɔgɔnna di aw ma an b'o ɲini masaba ala taala fɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ minnu ye nafakati caman bɔ ka bɛn n'a ye ala k'aw ka fɛnw minɛ minnu ye jagaw bɔ ka bɛn n'a ye ala k'aw ka jagaw minɛ minnu ye hadiyaw bɔ ka bɛn n'a ye ala k'aw ka hadiyaw minɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ dugaw minnu kɛra a kɔnɔ alaw taala k'o kɛ dugaw minɛlen ye minnu ye arafa fɛnɛ sun san fila jurumu yafa min fɔra a kɔnɔ mun tɛmɛna ani i bɛ mun na ala ka o sabati an kelen kelen bɛɛ ye ɔ minnu fana ma se ka taga hiji la ɲinan an b'a ɲini masaba ala fɛ san wɛrɛ ta ala k'i garijɛgɛ don o la ala ka kɛnɛw kɛ ka bɛn n'o ye ala k'o waatiw se an ɲɛna k'a ɲini masaba ala fɛ nafolo minnu bɔra ala k'an kisi ka bɔ nafolo ninnu tiɲɛni ani nafolo ninnu wagasili ala k'an kisi ka bɔ o ma an b'o ɲini masaba alaw taala fɛ ɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko hiji kanu kɔni b'u la a ŋaniya taalen don u bolo u ka ŋaniya ninnu bɛ se ka tiimɛ cogo min an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ta ala k'o nɔgɔya ala k'o nɔgɔya fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ la ka ŋaniya ɲuman nin bɔ yen k'o falen ŋaniya jugu la ala ka n'i kisi ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'o ɲini masaba ala ta ala fɛ an b'a ɲini ala ta ala fɛ maa fɛn fɛn bɛ yen k'i sera ka lahiya nin fa lahiya nin fagakun ani lahiya bɛ faga kun min kama ani lahiya fagalen yɛrɛ fana i bɛna baraji min sɔrɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ta ala k'o da n'i bɛɛ lajɛlen ma ɔ minnu yɛrɛ fana ma se ka lahiya faga k'a sababu kɛ dɛsɛ ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka sɔrɔ nɔgɔya u ye u bɛ se ka lahiyaw faga san nataw la cogo min na ala k'a kɛ seli hɛrɛma ye ala k'a kɛ kunanjɛ seli an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an ka jurumu yafa kɔnɔ ala ka barika don an na san caman ta ala k'o yira an na k'o yira an na hɛrɛ kɔnɔ k'o yira an na kɛnɛya kɔnɔ an b'a ɲini masaba alaw ta ala fɛ ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye ala k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma seli ye maa fɛn fɛn sɔrɔ gɛlɛya la kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ tunga na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔda ɲuman d'aw ma ala ka kɔrɔta di aw ma ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye ala ka sabati di aw ma ka kɛ furuso diyalan ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ ayiwa haminanko fitinin n'a kumaba olu ban pewu ye k'a sababu kɛ seli nin ye an b'a ɲini alaw ta ala fɛ alaw ta ala k'o nɔgɔya ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye o tuma na san caman ta ala k'o yira an bɛɛ la an balima minnu fana bɛ yen k'u ye foliw caman kɛ seli don sansi tɛ sɔrɔ dɛ telefɔni tɛ se ka dayɛlɛ seli don seli don karamɔgɔkɛ tɛ sɔrɔ ka da ka telefɔni a apɛli ninnu sanji kisɛlama de bɛ jigin ɔ a kelen kunkolo tɛ se ka a bɛɛ ta o tuma na telefɔniw bɛ fa ka bɛn seli don ma ɔ seli dugusɛjɛ sa ani maa minnu garijɛgɛ mana don ɲɔgɔn na n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maa caman fana ka vokali vokaliw nana an bɛ foli lase aw bɛɛ ma karamɔgɔkɛ tɛ se k'a bɛɛ jaabi koyi aha a kana jigin a la dɛ i bɛ vokali min jate yɛrɛ kun kuma dɔ la a bɛ taa se fo kɛmɛ ni kɔ dɔw la fo kɛmɛ fila ɔ n'a fɔra i k'i sigi o kan k'i b'o kelen kelen bɛɛ jaabi i b'a daminɛ sɔgɔma kuma dɔ la fo su fɛ i ka turu ma se dɔw ma o tuma na a b'o faamu bɛɛ lajɛlen n'i ka lahalaya don an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni vokali ninnu caman bɛ yen a tɛ se ka jaabi an b'a dɔw lamɛn ten dɔrɔn i yɛrɛ kana dimi ko e k'a ye n ka vokali lamɛn a m'a lajaabi i juguya tɛ dɛ i ma foyi kɛ n na mun bɛ n bali i ka vokali lajaabili ma wala i kana faamu n'o ye a faamu dɔrɔn ko a ka ca de aha a faamu dɔrɔn de a ka ca a ka ca e ye vokali ci cogo min i ɲɔgɔn kɛmɛ fo ka taa se i ɲɔgɔn kɛmɛ fila ma o fana ka vokali de bɛ karamɔgɔkɛ kunna ɔ waati dɔw de la sa a bɛ sɔrɔ ka telefɔni dayɛlɛ a b'a lajɛ sisan b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka vocal bɛ yen i jɔ n k'olu lamɛn ɔ i bɛ to o de la i bɛ to vocaliw lamɛnli la i tɛ se k'a bɛɛ jaabi ɔ ni e y'a faamu ka fɔ a ka sira tɛ n ka vocal la nin ye siɲɛ fila ye nin ye siɲɛ saba ye ne yɛrɛ bɛ vocal ci karamɔgɔkɛ b'a lamɛn a t'ali n jaabi o fana y'a sugu jumɛn ye karamɔgɔ man kan ka nin kɛ mɔgɔ la ee maninka muso ye bolo da i dusu la koyi aw bɛɛ ka ko ka di karamɔgɔkɛ ye mɔgɔ min ka ko man di ye i tɛ vokali ci o ma o nka maa fɛn fɛn ka ko ka di i bɛ vokali ci o de ma ni aw ye k'aw to aw ka dugu n'aw ka sigida la ka vokaliw ci hali karamɔgɔkɛ salamu aleykum dama ne b'a jigi kanu de don ni kanu tɛ a tɛ kɛ fiyewu ɔ o kanu min bɔra e yɔrɔ la ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ a bila i kun na o kanu kelen de bɛ karamɔgɔkɛ fana dusukun na k'i sɛgɛrɛ a y'i dɔn i kanu b'a dusukun na a m'i dɔn i kanu b'a dusukun na n'o tɛ jama ka ca diɲɛ na dɛ mɛ n'i y'a ye hali sa e bɛ ka vokali de ci an ma siga foyi t'a la i kanu b'an dusukun na an fana kanu b'i dusukun na i ka vokali jaabi baliya i kana miiri k'o bila ko wɛrɛ si kɔnɔ ko foyi tɛ yen i ye appel min kɛ o fana ta baliya kan'o bila minɛn si kɔnɔ foyi tɛ yen a bila i kun na dɔrɔn i ni mɔgɔ min bɛ kuma la ko caman tigi de don waati de t'a bolo a ka waatiw ka dɔgɔn an y'o fɔ aw ye ka caya n ko karamɔgɔkɛ ka ɲɛnamaya gulonnen tɛ telefɔni na f'aw fana k'o de faamu dɛ parce que a bɛ aventurier ninnu dɔw ɲɛna ko ne yɛrɛ standardiste de ye quoi ne sigilen don dɔrɔn n'i ye appel kɛ kuma o kuma n bɛ sin k'a ta ten a y'a faamu o tɛ dɛ ahan an bɛ ka vivre socialement de an ni société de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ misiriw de kɔnɔ denbaya caman tigi de fana y'an ye ko caman bɛ yen min tɛ telefɔni ko nin ye o tuma an ka ɲɛnamaya tilalen bɛ o cogo bɛɛ de la ɔ telefɔni kɔni kɛra sa an kɔni y'an ka wagati dɔ de di ala ma maa minnu bɛ jamana kɔ kan minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ aw ka diinɛ yɔrɔ minnu ɲagaminen don aw ma ni ala y'o dɔnni fitinin di yan ne t'a bɛɛ dɔn dɛ aha ne t'a fɔ n ko n b'a bɛɛ dɔn wa ne fana ka kuma bɛɛ tɛ wulibali ye a bɛɛ tɛ wulibali ye dɛ ni n ye kuma dɔ fɔ ni dɔ ta girinyara ka tɛmɛ n ta kan walahi n bɛ n ta wuli k'o tigilama ta ta ne ka kumaw tɛ wulibali ye ne t'a bɛɛ dɔn kuma min ye wulibali ye o ye alahu taala ka kuma de ye ɔ o tuma na ni ne ka kuma min bɛ yen k'a fɔ ko dɔ ye n nadi a karamɔgɔkɛ ye nin fɔ mɛ nin fana bɛ yen dɛ walahi n bɛ n ta nin bila n b'o tigilama ta ta ɔ e ye nin hadisa min fɔ a an ye hadisa wɛrɛ o ka kɛnɛ n'i ta ye dɛ ne karamɔgɔ ɲɔgɔn b'o dɔn n na walahi n karamɔgɔ ɲɔgɔn b'o dɔn n na n'an ye discussion kɛ kuma o kuma a e kun ye nin hadisa fɔ dɛ mɛ nin hadisa dɔ bɛ yen o fana ka kɛnɛ n'i ta ye dɛ o yɔrɔ bɛɛ la n bɛ segin ɔ dalu min bɛ n bolo n fana b'o yira i la a bɛ se ka kɛ ne ta nin i fana m'o ye a dɔw la b'a ko a tiɲɛ b'i bolo o bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ kunda yan a dɔw la yɛrɛ kiiri dɔ bɛ o bɛ fereke n fana bolo o bɛ ɲagami n fana bolo jamana nin karamɔgɔ bɛɛ b'o dɔn ne la a karamɔgɔ bɛɛ b'o dɔn ne la kiiri dɔ bɛ a bɛ fereke n bolo ne yɛrɛ bɛ karamɔgɔ dɔ wele n ko nin kiiri bɛ yan dɛ e b'a ye cogo di e ye mun fɔ a la a b'a ko a i fana bɛ n makɔnɔ n fana bɛ n ka recherche kɛ ni n ye mun faamu a la n b'o f'i ye ɔ karamɔgɔ camanba bɛ yen mun bɛ se ka n ka nin kumakan seereya a caman na a dɔw bɛ mali kɔnɔ yan a dɔw la a bɛ question yɛrɛ poser yan ne ka jaabi di ne yɛrɛ bɛ sin ka ɲininkali kɛ ten o jamana yɛrɛ karamɔgɔ dɔ ne bɛ sin k'o dɔ wele n'o sɔrɔ relation b'an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ vocal ci a dɔ ma walima n b'a dɔ jɛɲɔgɔn wele k'a ɲininka ayiwa eh, nin ɲininkali nana dɛ aw de bɛ nin jamana kan yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tɛ nin dɔn yala a ko bɛ cogo di aw bolo yen o dɔw la o karamɔgɔ bɛ sin ka jaabi dɔ di ne b'o jaabi de di ne b'o jaabi de fɔ aw ye o b'o jaabi di yɔrɔ min na n bɛ sɔrɔ k'o jaabi de bila ayiwa vokali kɔnɔna la n'aw bɛ to k'o mɛn ne ka baara bɛ nin cogo de la tan baara bɛ tan de ne bolo ni ala sɔnna ma n kelen tɛ baara nin kɛ dɛ n bɛ kitabuw dayɛlɛ n bɛ recherchew kɛ fo ka taga se eh, kuma min ye n yɛrɛ ni minɛ n bɛ don google kɔnɔ n bɛ recherchew kɛ fo ka taga se n yɛrɛ bolo dara dalu kisɛma kan kuma dɔ la a dɔw bɛ yen o tɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ a dɔw bɛ yen o tɛ google kɔnɔ o tuma na fo mɔgɔ minnu bɛ ka ɲɛnamaya a yɔrɔ la i k'o de ɲininka n b'o tigilamɔgɔw wele n bɛ s'a dɔw ma u bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn ne tɛ n yɛrɛ bonya maa si ka jaabi minɛli la hali denmisɛnnin fitini n'i y'a fɔ n ye ko a karamɔgɔ e kun ye nin fɔ tan a tɛ fɔ tan dɛ a n k'i ni ce i ni baraji n'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ n bɛ n hakili to a la o de kama n ko ne ka kumaw tɛ wulibali ye o de kama n ko ne t'a bɛɛ dɔn ne t'a bɛɛ dɔn dɛ ni n ye mun dɔn n b'o de fɔ aw ye bon o fitini mun bɛ yen ni ala y'o don garijɛgɛ la ni n bɛ k'o fɔ aw ye aw fana k'a faamu k'a fɔ ko waati dɔ de bɛ n bolo tile kɔnɔ don kɔnɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ n b'o waatinin de di ala ma walasa aw fana bɛ se ka satisfait k'aw to aw sigiyɔrɔ la mais n'a fɔra aw ye vokali ci yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ la ne k'o jaabi o bɛ gɛlɛya dɛ e ye vokali ci ka ne to cogo min na e t'o dɔn ɛɛ vokali nana ka sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ cogo di e t'a dɔn vokali nana ka sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ telefɔni kɛrɛfɛ wa e t'a dɔn e ye appel kɛ wagati min na ne tun bɛ cogo di e t'o dɔn yɔrɔ ni e dimin'i yɛrɛ ma o kɛra maninka dusu ye sa dɛ voilà i b'a bila i kun na i ye vokali ci maa min ma maa lafiyalenba tɛ a fana ka kow ka ca dɛ a fana occupélen don a gulongulonnen don kow la kow fana caman gulongulonnen don a la n'an ye nin faamu mɔgɔya kɔnɔ dɔrɔn dimi t'a la o tuma na maa fɛn fɛn ye selimafo bila ka na ne y'a bɛɛ ye minnu ta kɛ sɛbɛnni ye n ye caman ta jaabi ni sɛbɛnni o yɛrɛ ka nɔgɔn n ma ka tɛmɛ a vokalilama yɛrɛ kan sisan ɔ minnu y'u ta bila ni vokali ye n ye dɔw ta lamɛn n sera ka dɔw ta jaabi wagati tun bɛ n bolo n ma se ka dɔw ta jaabi hali sini ɔ olu dɔw bɛ dimi ko n ye foli lase a ma hali sa a ma n jaabi ayi i jaabira sa ka d'a kan jaabi bɛɛ tɛ da ka jaabi ye jaabi caman bɛ yen o ye dusukun ka jaabi ye o tuma maninkamuso i kana dimi han an bara i jaabi i jaabilen fewu o tuma na olu ye jaabiw ye an b'o foli lase aw ma k'o dugawu kɛ aw ye kuma dɔw bɛ yen olu tɛ se ka jaabi telefɔni na n'o jaabi dɔrɔn ko fana bɛɛ bɛ tiɲɛ an b'o fana fɔ an balimaw ye a k'o faamu ne bɛ to ka kangari dɔw d'aw ye peut-être a ta k'a faamu n ko furu kuma dɔ bɛ yen ne tɛ n da don a la telefɔni na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ bɛ yen ne tɛ n da don a la n ye nin kuma fɔ ka caya halisa mɔgɔw b'a vokali jaabi u yɛrɛ y'a dɔnna nin waati laban na ne ta k'a si jaabi n b'a lamɛn ten dɔrɔn n tɛ jaabi si di k'a fɔ ne ni n kɔrɔkɛ bɛ tan de n kɔrɔkɛ y'a fɔ tan ne fana y'a fɔ tan n b'a fɛ i k'an bilasira ne t'o jaabi n dɔgɔnin y'a kɛ tan tan n bɛnkɛ n kun b'a ka bitigi la a y'a kɛ tan tan ne tɛ mɔgɔ si jaabi nin na tuguni n y'o dabila pewu walima an fa sara de o tuma na tiɲɛ bɛ tan n kɔrɔkɛ kɔrɔba ko n kɔni bɛ se k'i bilasira karamɔgɔkɛ mɔgɔ dɔ b'aw kɛrɛfɛ taga i ka s'o ma i ka t'i ka tiɲɛko kuma f'o ye a k'i bilasira walima wuli i ka se ne yɛrɛ ma i ka na tiɲɛko kuma fɔ mun bɛ n bolo n b'o f'i ye mɛ k'a fɔ ne de bɛ tiɲɛko kuma fɔ tele hakɛto bɛ kuma la ne de bɛ tiɲɛko kuma fɔ telefɔni na wa n y'o dabila dɛ wala furu koɲɛ kuma n t'a kɛ telefɔni na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma n t'a fɔ telefɔni na tiɲɛ kuma n t'a fɔ telefɔni na nin ne kɔni ye ne yɛrɛ ka kayida ye yan n ye nin kuma fɔ sa bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama mɛ o bɛɛ lajɛlen n'a ta dɔw bɛ tila ka vokali ci a citɔla yɛrɛ b'a fɔ ko i bɛ yafa an ma dɛ an y'i ka kuma mɛn dɛ e yɛrɛ de ko ko i tɛ ninnu jaabi mɛ an ta nin ka teli de ɔ n'a teliyara cogo o cogo ni ne ko n t'a jaabi n t'a jaabi o caman b'o vokali bila ka na i b'a ye n y'a lamɛn mɛ i bɛ tila k'a dɔn tuguni ne m'a jaabi n tɛ n yɛrɛ bila problɛmu na kuwa parce que an bɛ wagati min na diɲɛ kɔnɔ bi adamadenw ka ala ɲɛsiranya dɔgɔyara adamadenw ka ala ɲɛsiranya dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ ne delila ka nin kibaruya damadɔ ye o yɛrɛ ye ne tɔ ba ko bɛɛ la a bɛɛ la dɔw bɛ vokali ci i ma furu kibaruya la i b'a jaabi o vokali kelen ale bɛ tila k'o ta tuguni k'o transférer yɔrɔw la parce que ale ye question poser cogo min a m'o fɔ dɛ ne ye jaabi di cogo min a bɛ sɔrɔ k'o jaabi de di di di di mɔgɔw ma walasa k'a yɛrɛ ka kumakan appuyer ni ne ka kuma ye bɔn o jaabi bɛ taa yɔrɔ dɔ la o tigi fɛnɛ bɛ o o vokali kelen ci ne ma a karamɔgɔkɛ i ye nin jaabi jaabi cogo min na fili b'a la dɛ mɛ e kɔni tɛ mun ye a a a question poser i kunna o de y'i bila fili la o fɛnɛ bɛ tila ka na n'a ka version ye mun ni ne ye mun jaabi o version tɛ kelen ye i m'a ye sa ka karamɔgɔ da don kuma la ka karamɔgɔ bila fili la ale fana bɛ na ni version wɛrɛ ye k'a y'a fɔ cogo min na a ma kɛ ten dɛ ne ta nin lamɛn ne ta nin de y'a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ ye bɔn ni nin kɛr'i la siɲɛ kelen siɲɛ fila yɔrɔ i bɛ siran i bɛ siran telefɔni na kuma ɲɛ dɛ a dɔw la yɛrɛ i bɛ jaabi dɔ di jaabi ma taa minnu ka faveur la i b'olu ka délégation de wulilen ka n'i sɔrɔ fo so a dɔw la o bɛ taa n sɔrɔ fo misiri la a karamɔgɔkɛ an balimamuso dɔ bɛ kɔfɛ a kun ye question dɔ poser kunna e filɛ k'a jaabi cogo min na an kɔni b'i dɔn cogo min na o y'i don fili la n'o tɛ an b'i dɔn i bɛ yafa ma e t'a dabɔ a kama ka nin kɛ mɛ i ye jaabi min di fili b'a la dɛ nin ɲɔgɔnna kɛra ne la a bɛ siɲɛ fila bɔ ala ye n seere ye i ye jaabi min di fili b'a kɔnɔ bɔn fili b'a kɔnɔ cogo di olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ tila ka segin kuma kan tuguni ko kɛra cogo min yɛrɛ la olu bɛ sɔrɔ k'o de fɔ bɔn n'o y'o fɔ o y'a sɔrɔ mun y'i to kɔfɛ ka question poser o ka kuma n'o ta ka jan ɲɔgɔn na i ko i ko sankolo ni dugukolo bɛ cogo min na bɔn ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ɲininka mun de b'an adamadenw na de ko kɛra cogo min na mun bɛ mɔgɔw bali k'a fɔ ten e ye kuma dɔ fɔ karamɔgɔ ɲininkali dɔ b'an bolo ko kɛra cogo min na e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i filɛ k'a fɔ cogo min na a ma kɛ ten mɛ ka kuma fɔ dɔrɔn walasa ne ka jaabi dɔ di o ka kɛ e ka faveur la a dabɔra o de kama bɔn ne yɛrɛ ye sa y'a mɛn a bɔnna k'a sigira kan mun ka kuma ye tiɲɛ ye sa o mun ta tɛ tiɲɛ ye sa o ne yɛrɛ de ye jaabi dabila privé la n b'o yafa ɲini bɛɛ fɛ dɛ maa si kana nin question sugu poser ne kun tuguni n'i ma nin mɛn n'i y'a poser n'i ma jaabi mɛn yɔrɔ i tɛna jigi n na dɛ i n'i balima ni ɲɔgɔn cɛ i tɛna jaabi mɛn ne da telefɔni sira fɛ furu kɔnɔna kibaruya i tɛna jaabi mɛn ne da telefɔni sira fɛ o kɔfɛ tiɲɛko kibaruya i tɛna jaabi mɛn ne da n siranna n siranna adamadenw ka kuma fɔ cogo ɲɛ n siranna kumaw tɛ fɔ ala ɲɛsiranɲɛ kadiri kɔnɔ tuguni bɛɛ bɛ kuma k'a dajɛ i yɛrɛ la bɔn e min bɛ jaabi di diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ e de ta kala ma ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ y'a fɔ tan karamɔgɔkɛ yɛrɛ y'a fɔ tan alors que kuma sera a ma cogo min a ye jaabi di ten ɔ ni kuma fɔbaga ma siran ala ɲɛ kangari dara ka kangari da o bɛɛ la ne bɛ kuma e bɛ kuma fɔ de k'a dajɛ i yɛrɛ la maa damanin ko bɛ ka kɛ ten ne fana ye décision min ta ne tɛ maa si ka question privé jaabi nin contexte saba kɔnɔ furuko kuma a ye yafa ma a la ni mun nana gurupu sanfɛ n b'o jaabi o ye foroba ye balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya a ye yafa ma privé ko la ni mun nana gurupu sanfɛ n b'o jaabi o ye foroba ye ayiwa fɛn min ye tiɲɛko kuma ye a bɛ yafa ma ni mun nana gurupu sanfɛ ni n y'a dɔn jaabi bɛ bɛɛ nafa o tɛ mɔgɔ kelen ta ye n b'o jaabi o ye foroba ye mɛ k'a fɔ i b'a bila ne de ka privé la k'i bɛ ne ka jaabi de m'a kun kan a banna dɛ an b'o yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka yafa n ma o la ka da ka n ye constat min kɛ ala ɲɛsiranya dɔgɔyara sisan kosɛbɛ kosɛbɛ kuma fɔcogo b'o yira ala ka faamuya di an bɛɛ ma ala ka san caman ta yira an na a bɛɛ ni ce aw ni baraji an bɛ foli lase an balimaw ma cɛma musoman minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ kɔkan aw ye dɛmɛ min kɛ ko k'a lase yatimɛdenw ma seliba nin na aw ka dɛmɛ yera kɛrɛnkɛrɛnyala alikawusara biro bɛ jamana minnu kan n'u fara farala ɲɔgɔn kan ka wariw bɔ an ko dɔɔnin b'a jɛ miliyɔn saba la wala o wariw farala ɲɔgɔn kan ka finiw san ka di alikawusara eh, to ye alikawusara tɔgɔ la ka di yatimɛdenw ma an y'a fɔ aw ye kunɲɔgɔn tɛmɛlen o foli ani o waleɲumandɔn an b'o lase maa kelen kelen bɛɛ ma ɔ n'i y'a mɛn ko biro fana biro dama tɛ biro ye ciden de aw ye mɔgɔw ka baarakɛlaw de ye alakira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko sayyidul qawm khadimuhum ko mɔgɔw ka ɲɛmaa n'i kɛra jamakulu min ɲɛmaa ye k'i y'o ka baarakɛla de o tuma na jamakulu wɛrɛ minnu bɛ duguma n'olu de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma ni aw b'a lase ni biro tɔgɔ ye an b'o jamakulu fo an b'o waleɲuman dɔn aw fana mun ye farikololabaara ni hakililabaara kɛ an bɛ foli lase aw ma an bɛ dugawu camanba kɛ aw ye aw k'olu baaraw kɔnɔna la an b'o ɲini masaba ala fɛ a dira minnu fana ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka nafa s'u ma ala ka nafa s'u ma ba minnu bɛ yen k'u ɲɛjiw cɛra ka da ka ba caman bɛ yen minnu kun jɔrɔlen don denmisɛnninw ka finiko la o kɛra sababu ye k'u ɲɛjiw cɛ n'i ye mɔgɔ ɲɛji cɛ ala fana b'i ta cɛ de ni maa ka dimi wuli ala ta ala fana b'i ta wuli o tuma na a y'olu baara mun kɛ an ko foli b'o ye an balima minnu kelen kelen fana ye wari bila ka na ko a ye nin fara saga sɔngɔ kan a ye nin fara misi sɔngɔ kan a ye nin di yatimɛdenw ma a ye nin di cɛsabagatɔdenw ma o balima minnu fana y'o wariw bila ka na ka bɔ jamana fan o fan k'o baara kɛ an bɛ foli lase aw ma an bɛ dugawu kɛ aw ye yatimɛdenw alhamdulila k'a daminɛ sunkalo la ka na bila seliba nin na yatimɛden caman bɛ yen mun ɲɛji cɛra k'a daminɛ sunkalo tɛmɛlen ka na bila seliba nin na yatimɛden caman bɛ yen mun fɛɛrɛbɔra k'a daminɛ sunkalo tɛmɛlen ka na bila seliba nin na yatimɛden caman bɛ yen mun ba ko ko alihamudulila ka da ka jigikari min kun bɛna sɔrɔ jigiwaaro min kun bɛna sɔrɔ ala ta kɔfɛ jigi nin tilara ka sabati tuguni ala ta kɔfɛ o tuma na aw minnu y'o kɛ aw minnu y'o o baaraw kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ cɛla musola an bɛ foli lase aw bɛɛ ma ka tila ka dugawu kɛ aw ye a ye nin mun kɛ nin ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim kahatayn ko ale alakira ni yatimɛden ladonbaga k'u bɛ nin cogo de la fil janna arijinɛ kɔnɔna la maa min bɛ yen k'i hinɛna yatimɛden na o tuma na k'i ni alakira bɛ tɛnkun ɲɔgɔn na arijinɛ kɔnɔna la alakira ye nin kuma fɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma na ni e y'o dɔn ka dɔɔnin bɔ i ka wari la k'o di yatimɛden ma e y'o dɔn ka dɔɔnin bɔ i ka wari la yatimɛden ba fɛnɛ n'o ye filiyabaatɔ ye o tuma na e y'o baara masina kɛ ni o ye dɔwɛrɛ si tɛ yen fo ka foli lase i ma ka tila ka dugawu k'i ye i ka nin ŋaniya ɲuman ani i ka nin baara ɲuman na an bɛ aw fo an b'aw waleɲuman dɔn ala ka nin ɲɔgɔnna ɲɛsin aw yɛrɛ fana ma don min na n'aw fana tɛ yen aw denw kana kɔngɔ n'aw tɛ yen aw denw kana minɔ n'aw tɛ yen don min aw denw kana na jigilakari sɔrɔ an kɔni b'a dɔn siga si t'a la maa o maa y'a kɛ wali ta ye ala t'i den nabila i kɔfɛ abada ɛɛ kosɛbɛ kɛ maa caman bɛ yen i bɛ ka balo i fa i fa i fa tɔgɔ la bi koyi ka d'a kan i fa ye baara ɲuman min kɛ o den camanba de bɛ yen i fa su de bɛ k'i balo o kosɛbɛ aha ne m'a fɔ i ye fugari ye dɛ mɛ i fa su ka relation halisa i bɛ ka baara n'o de ye i fa ɲana de a ye ɲumanya min kɛ mɔgɔw ye a yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ani walidenw a y'o tali min kɛ o tuma na o cɛkɔrɔba den mana prezante yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara yɔrɔ fɛn fɛn na ni dɔ y'i ɲininka k'e tɔgɔ i b'i tɔgɔ fɔ i jamu a an ka mɔgɔba dɔ tun bɛ yen o jamu ɲɔgɔnna ye nin ye dɛ k'o ye jɔn ye ko ka n ko den de ye ne ye o denkɛ sabanan de ye ne ye n ko o mɔden de ye ne ye o denkɛ fɔlɔ i m'a ye sa wa k'o don donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ e b'o fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o tigi bɛ sin k'e ka ko ɲɛnabɔ munna a b'a ɲɛnabɔ paseke o cɛkɔrɔba min tɔgɔ fɔra o delila k'o kɛ ale yɛrɛ fɛnɛ fa de ye walima o delila k'o k'ale yɛrɛ fɛnɛ ye ale fɛnɛ ma kɛ fisiriwale ye a bɛ fɛ ka kɛ baara wale ɲuman dɔnba ye a bɛ fɛ k'o cɛkɔrɔba ka juru de sara o somɔgɔ dɔ ye n'i kɛra ɲumankɛla ye a ka di dɛ a ka di diɲɛ na yan a ka di kiyama fɛnɛ o tumana i kɛ ɲumankɛla ye an balimaw fosi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ adamaden bɛ nimisa fɛn bɛɛ la f'i ka baara ɲuman a kana nimisa dɛ aw minnu bɛ ka nin baara kɛ yatimɛdenw ye a cɛman n'a musoman ani yatimɛdenw yɛrɛ fɛnɛ ladonbaw aw ka nin baara aw sara bɛ alahu taala de bolo ala kelen pe de bɛ aw sara an b'a ɲini ala fɛ saraw la ɲuman ala k'a di aw ma aw ye nin baara min kɛ ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye ala k'a k'aw ye mizani giriyalan ye ala ka hɛrɛ k'aw ye ala k'aw dɛmɛ ala k'aw sabati ala k'aw sutura an b'a ɲini masaba ala fɛ fɛn min tɔgɔ ko kɔrɔta ala k'o di aw ma fɛn min tɔgɔ ko majigi ala k'aw kisi ka bɔ o ma a ye nin bɔ nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la dannaya min fana y'a to a ye nin wari ninnu bila ka na ala ka dannaya nin tiimɛ ala kan'an tigɛ ɲɔgɔn na ala kan'an tigɛ ɲɔgɔn na ala k'an tulo don ɲɔgɔn kibaruya duman na waati bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ tunga na fɛn nin fanba bɔra yen de fɛn nin fanba bɔra tungaramankɛw de fɛ a y'aw to tunga na ni gɛlɛyaba nin aw ka nin coronavirus camanba nin cɛla ye aw ka nin ayiwa ko variant delta aw ka bana nin kɔni bɛ tɔgɔ dɔ de ta wagati bɛɛ ɛɛ tubabu ninnu bɛ se ko la koyi ala quatrième vague fana o bɛ ka tɔgɔ dɔ ɲini ta k'a da o la tuguni hmm? ne t'a dɔn nin ko nin yɛrɛ bɛna ban diɲɛ waati min yɛrɛ la sa n'an bɛ fɛ ka ɲin'a kɔ wagati min na o bɛ na ni tɔgɔ kura wɛrɛ ye k'o ta k'o da a la tuguni o tuma na aw y'aw to nin gɛlɛyaba nin bɛɛ cɛ la ka dɔɔnin bɔ aw ka wariw la k'o bila ka na k'a fɔ a ye nin dɔ ye a ye nin dɔ ye k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye wari min bila ka na ne dalen b'a la wari ni pilasi bɛ yen dɛ walahi wari ni pilasi b'aw bolo aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali aw bɛ jamana min kan wari ni pilasi dɔ b'aw bolo yen ka d'a kan jamana ninnu ti nɔgɔma jamana ye parce que an fɛ afiriki yan nɔ ko dɔw bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma wari bɔ i bɛ se ka dɔ bila ci la yen ten n'a y'i wele ko a ɲɛnabɔra i b'a fɔ a ye ni ce ni baraji i ta k'a ɲɔgɔnna kɛ halisa o kelen kelen b'an bolo afiriki yan halisa o kelen kelen bɛ yan mɛ aw ka tubabu jamana ninnu ka fɛn bɛɛ wari de fɛn bɛɛ wari fɛn bɛɛ gulonnen don wari de la bon aw k'aw to la ka dɔ b'o wari yɛrɛ la k'a fɔ k'a b'o fana bila ka na k'a fɔ ko ka nin baaraw n'o fɛnw kɛ aw kan ka fo dɛ aw bɛ fo aw bɛ waleɲuman dɔn aw ka nin lahala ninnu na a diyara an ye ayiwa a bɛnn'an ma kumadonsow ko ten k'an kan'a fɔ k'a bonyan'an ma dɛ k'a bɛnn'an ma mɛ nisɔndiya dɔ bɛ yen o bɛ bonya mɔgɔ ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nka o ta nin sa an b'a fɔ k'a diyara an ye a bɛnna an ma ala k'aw sara ala k'a bila aw ka mijaani na allahuma salli ala muhammadin wa sallim tasliman kathira an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ n'an karamɔgɔkɛ ye a docteur adamu fofana an y'a ka fatuli kibaruya mɛn an bɛ dugawu kɛ a ye ka foli lase a ka denbaya ma an b'a ɲini masaba ala fɛ a ye diinɛ baara laseli min kɛ ala k'a k'a y'arijinɛ sara ye ala k'a k'a y'arijinɛ sara ye ala ka yaf'a ma ala ka yaf'a ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma janaja o k'olu bɛɛ kɛra kunu an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hin'a la ala k'a ka hinɛ ala k'o suru a kan ala k'a ka yafa ala k'o suru a kan mɛlɛkɛw bɛna ɲininkali min k'a la ala ka jaabi cogo ɲuman d'a ma ala k'a sen sabati jaabi waati ala k'a nɛnkun sabati jaabi waati an b'a ɲini masaba ala fɛ ala bɛ arijinɛso dayɛlɛ maa minnu ye n'o ye arijinɛ finɛtiri ye ka jɔ i ka i ka kaburu kɔnɔ ni n'o nɛɛma bɛ to ɲɔgɔn na fo ka taa se wuli don ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'an ka seku ye ala ka arijinɛ rawuda alahu taala k'o dayɛlɛ k'o ɲɛsin an balimakɛ ma ka kaburu kɔnɔna la ala k'a kisi ka bɔ jahanama hufura ma n'o ye jahanama dingɛ ye ala k'a kisi ka bɔ o ma an b'a ɲini masaba alahu taala fɛ ala ka kaburu ni nɔɔrɔ ala ka kaburu ni yiriwa a ka kaburu kɔnɔ dibi ala k'o ban pewu ala ka kaburu kɔnɔ dibi alahu taala k'o ban n'a ka baara ɲumanw ye a ye seli minnu kɛ ala k'o minɛ a ye sun minnu kɛ ala k'o minɛ a ye kuranɛ kalan minnu kɛ ala k'o minɛ a ye diinɛ laseli min kɛ afiriki an t'a fɔ ko côte d'ivoire dɛ an b'a fɔ ko afiriki parce que ninnu ye afirikɛnw ka vitrine de ye voilà an fana ka vitrine de ye ninnu ye emblématique de ye ninnu ye an b'a ɲini ala fɛ o nɛɛma n'o baraji alahu taala k'o di an ma an b'a ɲini ala fɛ ala kana du barika t'a fɛ ala ka den ninnu tɛmɛ a la den minnu bɛ yen n'olu b'a bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu kɔrɔta a ni san cɛ ala k'olu tɛmɛ a la an b'a ɲini ala fɛ ale de sera ka baara fɛn fɛn kɛ diinɛ nin na denw ka y'a bolo den minnu bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ o siɲɛ caman caman caman ɔ karamɔgɔ minnu fana bɛ yen halisa ala ka barika don si la ala ka barika don si la ala k'o nɛnkun sabati diinɛ tiɲɛ o k'o fɔ mɔgɔw ye ka d'a kan diinɛ ɲagamina anw ka bi waati la ferekera ɲagamina k'a sɔrɔ kalan cayara jamiyaw cayara a diplɔmutigiw cayara dɔkitɔratigiw masitɛritigiw lisansitigiw sahada sanawiyatigiw nin si kun tɛ an faw ka waati la nin si kun tɛ nka o waati la diinɛ kun tilennen don u kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma jɛlen kun bɛ bɔ mɔgɔw da ala ɲɛsiranɲɛ kuma o kun bɛ bɔ adamaden dusukun na ka don adamaden ɲɔgɔn wɛrɛ dusukun na mɛ iniversitew cayalen diplɔmutigiw cayalen ka bɛn n'an ka bi waati ye diinɛ fana tilara ka fereke tuguni ka diinɛ ɲagami kuma dɔ la i t'a dɔn i bɛ mun fɔ kuma dɔ la i t'a dɔn i bɛ mun kɛ o tuma na an bɛ mun fɔ an balimaw ye aw minnu bɛ yen k'a fɔ k'aw ye kalanbaw kɛ ka diplɔmubaw sɔrɔ a y'aw jija ɲamaɲama min b'a ka ta bi k'a da diinɛ sanfɛ a y'aw cɛsiri a ka caman caman fara ka jija ka walasa k'o ɲamaɲama ninnu furan ka bɔ diinɛ na a k'olu nɔgɔw ta ka bɔ diinɛ na ka d'a kan nin diinɛ baara y'an bɛɛ lajɛlen ka responsabilité de nin san damadɔ kɔnɔ an ka diinɛ jɛturaw caman caman bɛ ka taga caman caman bɛ ka taga alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam ko alahu taala tɛ diinɛ nin minɛ anw na ni fosili ye eh, a tɛ dɔnni minɛ anw na ni fosili ye ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a minɛ ka bɔ an bolo ni karamɔgɔw ka fatuli de nin ye alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔw bɛ to fatuli la fo dugukolo sanfɛla bɛna kɛ don dɔ la karamɔgɔ tɛ yen i b'i ɲɛsin karamɔgɔ ma ka taga diinɛ yɛrɛ ɲininkali k'a la kunfinw bɛ karamɔgɔ de minɛ k'o k'u ka ɲɛmaa ye wala k'u bɛ kunfin to yen ɛɛ adamadenw bɛ kunfin de minɛ k'o k'u ka ɲɛmaa ye o kunfinkɛ min bɛ yen n'o kɛra ɲɛmaa ye k'o yɛrɛ t'a dɔn bɔn ale bɛ kɛsiyɔn min jaabi o fililen don a b'a jaabi minnu cɛla olu fana bɛ fili alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ne kɔni dalen b'a la an sera a waati de ma an sera a ma o tuma na maa minnu bɛ yen k'aw taara san tan kɛ kalan na aw taara san mugan kɛ kalan na jamana wɛrɛw kan aw nana ni diplɔmu caman ye a kana diplɔmu bila kɛsu kɔnɔ dɛ a ye bɔ koyi a kana diplɔmu ninnu bila kɛsu kɔnɔ ka d'a kan ne ɲɛ b'o de la sisan dɔw taara san tan ni fila kɛ jamana kɔkan u nana ni kalan maana diplɔmu ye u nana ni doctorat ye doctorat ko yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ tɔgɔko de ye mɔgɔw bolo bi wala karisa kɛra duguturu ye karisa kɛra duguturu ye mɛ duguturu yɛrɛ bɛ ka mun kɛ de a bɛ ka mun kɛ ala ka diinɛ laseli la dɔgɔtɔrɔw ka sabali dɛ dakatiraw a ye sabali a ka diinɛ nin a k'a lase a ye sabali a ka don vilaji la n kɛra duguturu ye o kɔrɔ tɛ k'i nana biro dɔ dayɛlɛ k'i ka diplɔm bila tiriwari kɔnɔ e yɛrɛ k'i sigi sɛsi min bɛ munumunu k'i sigi o kan n'i munumununa ka taa numan fɛ i b'i munumunu ka taga o tɛ dɔgɔtɔrɔya diya ye dɛ o t'a diya ye dɛ n kɛra dugutoro ye n'i bɔra kɛnɛ kan dɔrɔn mɔgɔw b'a ko an ka dugutoro nana dugutoro fulan i fana bɛ nisɔndiya sabali koyi doctorat ma dabɔ o kama dɛ n kɛra dugutoro ye i ka mobili yɛrɛ sanfɛ n'i y'a tɛmɛna e dugutoro fulan dugutoro fulan a bɛ ka tɛmɛ nin tɛ doctorat ye sabali an balimaw kɛrɛnkɛrɛnya la denmisɛnnin minnu bɛ ka doctorat ta sisan doctorat ma dabɔ waso kama doctorat ma dabɔ n ka dugutoro tɔgɔ ta k'a da ayiwa n yɛrɛ tɔgɔ kan e yɛrɛ tɔgɔ fɔtɔ la f'a k'a fɔ ko dugutur fulan hali modérateur n'a ɲinana ka dugutur fɔ k'o da i tɔgɔ kan i bɛ dimi parce que e yɛrɛ bolo a tigi i ka dɔgɔtɔrɔya juguya de b'a tigi kɔnɔ heyi doctorat nin ma dabɔ tɔgɔ kama koyi k'a fɔ karisa kɛra dugutur ye karisa kɛra dɔgɔtɔrɔ ye ko e b'o tɔgɔ dɔrɔn pe de ta k'o da i kunna parce que o de bɛ ka mɔgɔw marasa bi kuwa ni doctorat t'i bolo dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ k'e tɛ mɔgɔ e tɛ jate mɔgɔ kalan kuma tɛ ten dɛ walahi maa min bɛ ala ma don madarasa la a bɛ duguturu kalan dɛ o mɔgɔ caman bɛ yen dɛ maa min ma jamiya kɛ olu de ye darisu fɔlɔ di jamiya kalandenw ma f'a k'o faamu koyi diplɔmu ni kalan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ maa dɔ bɛ a kalannen don ka tɛmɛ diplɔmutigi kan siɲɛ tan mɛ diplɔmu kelen t'a tigilamaa bolo bɔn e min taara kalan kɛ fo ka se master ma i taara kalan kɛ fo ka se doctorat ma ne ka kuma laɲini ye mun ye dɔrɔn kana dan tɔgɔ jalan nin de ma n tɔgɔ ye nin n tɔgɔ ye nin nafa foyi t'o la i jija dɔrɔn i ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛ ne ka laɲini nin de ye an k'i ye kɛnɛ kan f'an k'a ko tiɲɛ na karisa y'a ka dɔgɔtɔrɔya ta tɔgɔ ma n'o tɛ a bɛna kɛ i n'a fɔ sɔrɔsiw ka generaliya waati dɔw tɛmɛna an ka jamana yɛrɛ bɛɛ ka generali kelen pe de tun bɛ generali kelen o de tun b'an fɛ o kɔfɛ a nana kɛ generali seegin o kɔfɛ a nana kɛ generali duuru ye tɔgɔ tan ye o kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na bi generali bi duuru o bɛ sɔrɔ anw fɛ yan mɛ mun bɛ ka ɲɛnabɔ mun bɛ ka ɲɛnabɔ bi foyi bɔn ni kalan fana taara se o nivo ma cɛ ka jugu dɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ kelen t'an fɛ yan ayiwa cɛsiriw ni jijaw tun bɛ yen dɛ mɛ jamana bɛɛ bɛ ka kɛ duguturu ye halisa an mago bɛ mun na a tɛ ka ɲɛnabɔ dɛ ɛ a y'a yira ne m'a fɔ i k'a fɔ i da la dɛ mɛ i ka kɛwale a y'a yira jamanadenw na k'i taara san tan ni kɔ kɛ kalan na dɛ walahi a y'a yira a kana doctorat nin doctorat nin bila kɛsu kɔnɔ ka doctorat bila kɛsu kɔnɔ e yɛrɛ k'i sigi biro kɔnɔ ten misiri kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn k'i taara doctorat ta ka na i bɛ quartier min na mɔgɔ t'a dɔn ko doctorat b'i bolo i bɔra dugu min yɛrɛ la i ka vilaji mɔgɔ t'a dɔn k'i ye dɔgɔtɔrɔ ye foyi doctorat bɛ se ka kɛ tɔgɔ dama ye e tɛ baara foyi k'i ka doctorat kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ a y'i wuli dɔgɔtɔrɔ a y'i wuli a ka baara kɛ a ka don vilajiw kɔnɔ a ye don burusi kɔnɔna finw kɔnɔ a y'a yira a ka kin na mɔgɔw la k'a fɔ aw ye kalan dɔ de kɛ o kalan nafa a k'a lase mɔgɔw ma tɔgɔ min bɛ sɛbɛn dɔrɔn ka sɛbɛn ɲɛfɛ ko duguturu nafa foyi t'a la n'a kɛwale tɛ yen nafa foyi t'a la eh, jamana yɛrɛ kɔnɔna ma duguturu fila kelen tun bɛ yen o kɔfɛ fila dɔrɔn de tun b'an fɛ yan eh, mɛ bi i bɛ duguturu kɔnte f'i bolonɔngɔni bɛ ban duguturu min b'an fɛ yan bɛrɛ b'a jɛ kɛmɛ la sa wa a ye kalan mun kɛ a y'a baara yira mɔgɔw la dɛ a ye saha minɛ koyi duguturu ninnu a ye saha minɛ a ye saha minɛ a y'a yira kunfinw na ko maa kalannen hal yastawi ladina ya'lamun walladina la ya'lamun a y'o yira maaw la a y'o yira maaw la mɛ anw dusu bɛ tiɲɛ k'an nin kumu maa ka taga kalanba nin kɛ kɔfɛ o diplɔmuw ka tila k'o bila i ka kɛsu kɔnɔ i donna sugu la ne m'a f'i ye n ko commerce ye baasi ye koyi a sahaba caman ye commerçant ye nabi ɲuman caman ye commerçant ye mais i bɛ sugu min kɔnɔ yen dɛ i bɛ bitigi min kɔnɔ a yira bitigi kɔnɔ mɔgɔw la k'e fɛnɛ kalannen de don i jogo i ka kumakan o o mun ni diinɛ wɛrɛ donna e kan f'i ka kalan k'o de yɛlɛma k'o kɛ silamɛ ye o ka pratique yɛrɛ ka tɛmɛ e la aha docteur n'i ye nin kɛ an bɛ sɔn i ye dɛ walima i donna sugu kɔnɔ sugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ko he ni masala na a ye taga karisa ɲininka ni nin de kalannen don o y'a sɔrɔ sugu yɛrɛ kiriw i bɛ k'o fɔ mɔgɔw ye e yɛrɛ bɛ ka lahala bɛɛ fɔ sugu sugula misiri min bɛ yen ni seli fana selila mɔgɔw b'i ye mikoro b'i bolo i bɛ ka mɔgɔw bilasira fɛn min ɲagaminen bɛ diinɛ kɔnɔ i bɛ k'a bɛɛ fɔ mɔgɔw ye i ka bitigida la mɔgɔw bɛ na i ka feere an'i ka darisu di bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn tiɲɛ mɔgɔw ye nafa sɔrɔ i la dɔgɔtɔrɔ ne mako bɛ nin de la mako bɛ nin de la dɔgɔtɔrɔ n'i ye n'i ye n'i ye ayiwa hali baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ i b'a ka wari sɔrɔ o ye tiɲɛ ye dɛ mɛ employé minnu b'i bolo a yira u la k'a fɔ ko tiɲɛ na i taara ala ka diinɛ fan dɔ de kalan i b'o o yɔrɔ yira mɔgɔw la o o waati kelen fana na hali maa minnu bɛ na sɛrivisi la i fɛ yen f'u k'a dɔn biro tɛ kelen ye n'an taara karisa fɛ ani n'an taara karisa dɔ nin fɛ kelen tɛ i ka diinɛ yira mɔgɔw la o yɔrɔ fana na mɛ an bɛ ka taga cogo min na finalement doctorat bɛna kɛ tɔgɔ de ye quoi walahi doctorat bɛna kɛ tɔgɔ de ye ten dɔrɔn bɛɛ ka doctorat ta ka da doctorat yɛrɛ sɔrɔ ka gɛlɛn ka bi waati la wa a sɔrɔ tɛ o fɛnɛ o fɛn tɛ o n'an y'a ta tɔgɔ de fɛ a baara tɛ yen walahi an bɛna jamanadenw janfa dɛ an balima dakatiraw a kana n ka kuma nin faamu ni kuma ni kuma ko jugu ye n bɛ ka layiru eh, ladilikan de di aw ma n bɛ k'o de di aw ma duguturu bɛ ka caya mɛ halisa diinɛ ferekelen don duguturu ka wuli u ka don vilaziw kɔnɔ u ka wuli u ka don burusi kɔnɔna finw kɔnɔ a ye wuli a ka karicɛw a k'u anime a ye wuli a ka misiri kɔnɔna tiɲɛw fɔ misiriw bɛɛ ferekelen don bi a bɛɛ mun de ye misiri kɔnɔna fura ye dakatiraw a y'a yira an na eh, mun de ye misiri kɔnɔna furaw ye ka d'a kan misiri si tɛ yen bi ko fɛn dɔ kumunen tɛ yen a tɛ na k'an ka misiri ninnu redynamiser tuguni a k'a di anw ma kuma dɔ la an ye fɛn dɔ de ye fɛn dɔ de kɛra misiri kɔnɔ mun ye misiri ko pici paca tan a ye misiri fereke bɔ dakatiraw an ka seliwele ninnu a y'u ɲɛnabɔ k'o di anw ma a dakatira sugu kɔnɔnaw ferekelen don karicɛw ferekelen don denw tiɲɛnen don o dɔgɔtɔrɔ damadɔ man'u tigɛ di ɲɔgɔn ma sisan walahi an ka diinɛ nin bɛ tilen a pici pacalen don anw ka diinɛ yɛrɛ bɛɛ fo mɔgɔw b'u k'u to jamana wɛrɛ de la bi maa minnu yɛrɛ tɛ sɛbɛnni dɔn u tɛ kalan yɛrɛ dɔn k'olu b'u da don diinɛ kuma yɛrɛ la ko ma tiɲɛ sa wa ni ba ye kinni kɛ wulu tɛ saamɛ sa wa saamɛ tɛna wulu sɔrɔ sa wa eh, jamana falen bɛ kalankɛla dama dama de la maa minnu ye kalanbaw kɛ alhamdulila e ye kalan kɛ jamana min kan hali i natɔla walayi o jamana ɲɛmɔgɔ n'o karamɔgɔbaw sɔnna ye k'i kalannen don mɛ e nalen halisa mali t'a dɔn ko karamɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ nafa jumɛn b'a la de ne ka kuma yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ de kan mɛnɛ jamana wɛrɛ bɛ kule n'i tɔgɔ ye mɛ i yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la foyi i ma misiri kɔnɔna problème ɲɛnabɔ quartier kɔnɔ problème si tɛ e e sumalennin de bɛ bɔ i ka mobili kɔnɔ dɔrɔn k'i ɲɔgɔn si tɔɔma k'i sumalennin don i n'a fɔ ni ɲinɛ barila jakuma sigilen na waati bɛɛ de bɛ mɛrumɛru la n'i donna misiri kɔnɔ mɛrumɛru hali ni dɔgɔ ko na ɲɛfɛ la inshallah a ka ɲi sa kifaya kifaya inshallah barakallahu fikum ahsanallah ilaykum kifa hey o o waatiw tɛmɛna o tɛ marché mali la yan tuguni koyi la kifaya o banna yan dɛ aa anw ka jamana bɛ cogo min na bi f'i ka kuma di i bɛ kuma di tiɲɛ ye mun ye i b'o fɔ maaw ye n b'o de fɔ an balima dakatiraw ye an dɔgɔninw de ka ca la n'an kɔrɔw ye o tuma na a ye wuli koyi a ye diplɔmu nin bila saki kɔnɔ dɛ a y'u bila saki kɔnɔ ka wuli misiri kɔnɔ ne m'a fɔ i ka yɛrɛ yira kɛ mɛ ala ye dɔnni min d'i ma yira misiri kɔnɔ f'an ka sɔn ye ko maa min bɛ kuma la tan a ye mun kalan a b'a dɔn walahi f'an k'o de dɔn karicɛ kɔnɔ n'i kun bɔ fo mɔgɔw k'a fɔ ko alihamudulila ala ye anw kunna diya a ye karisa di anw ma an ka karicɛ kɔnɔ awɔ i bɛ dugu min kɔnɔ fo mɔgɔw k'a fɔ alihamudulila ala y'an kunna diya a ye karisa d'an ma mɛ karisa t'a janya ye a t'a bonya ye a t'a tɔgɔ ye karisa b'a ka kɛwale de la a ye wuli a ka kɛwale yira mɔgɔw la maashira dakatira an balimakɛ ko k'ale bɛ tunkan de la ale bɛ tunkan na n'ale tilara ka farida seli la k'ale b'a fɔ de ko la ilaha illallah a b'o fɔ k'o caya k'o caya k'o caya o kɔfɛ n'ale sɛgɛnna o la alihamudulila ale b'o fana fɔ k'o caya k'o caya k'o caya bɔn ko yala ale bɛ ko mun fɔ k'o de kan ka kɛ wa la ilaha illallah o caman alhamdulillah o fana caman to ye zikuru kɔni mana fɔ cogo cogo mɔgɔ si t'a fɔ ko fɛn bɛ zikuru la i ka zikuru fɔ ka caya nafa b'a la kosɛbɛ fɛn ɲumanba don mɛ hukumu kɔnɔna la zikuru minnu bɛ fɔ seli kɔfɛ olu fana ye zikuru dama dɔnnenw ye o man kan tɛ ka kɛ kunfɛ ko ye o man kan tɛ ka kɛ kunfɛ zikuru ye i k'i hakili to o fana na

bon ni eh, fitiri seli don walima ni fajiri seli don la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir i b'o fɔ siɲɛ tan fitiri seli kɔfɛ ani fajiri seli kɔfɛ o bɛ fɔ siɲɛ tan n'o bɔra a la tɔ ninnu n'i y'a kɛ siɲɛ kelen kelen baasi tɛ o la

bɔn n'a y'i diya an filɛ k'a fɔ cogo min na kabini i bɛ salamu bila i bɛ nin fɔ ka na o kɔfɛ i b'a ko subhanala bi saba ni saba alhamdulila bi saba ni saba alahu akubar bi saba ni saba walima n'a y'i diya subhanala bi saba ni saba n'i tilara astagfurula astagfurula la dɔrɔn i bɛ subhanala bi saba ni saba fɔ alhamdulila bi saba ni saba alahu akubar bi saba ni saba o kɔfɛ k'a dafa ni la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir i b'o kalan wala bɔn ni fitiri seli don walima ni fajiri seli don o tuma kulu huwallahu ahad wala k'o kalan siɲɛ saba saba kulu auzu birabil falaq k'o fana kalan siɲɛ saba kulu auzu birabin nas k'o fana kalan siɲɛ saba o fana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ayatu kursi kɔni i b'o kalan bɛɛ la

nin don an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya d'an ma dɔ wɛrɛ bɛ yen n'a y'i diya i bɛ se k'o fana fara a kan allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma inni ala i bɛ ne dɛmɛ ala zikrika i kofɔli la ka caya wa shukrika ani i waleɲumandɔn wa husni ibadatika ani e ala yɛrɛ ayiwa bato cogo ɲuman i ka n dɛmɛ o la an balimakɛ ko ko n'i terikɛ y'i lasigi a ka feerekɛfɛn kunna k'a fɔ ko karisa i janto n ka minɛn na n bɛ taa ka na bɔn a ka minɛn min ye kɛmɛ fila ye e y'o feere kɛmɛ saba bɔn kiliyan nalen donc a ko ko nin ye kɛmɛ fila ye bɔn kiliyan nalen e ko kiliyan ma ko kɛmɛ saba donc ale nalen ye kɛmɛ fila bila ale ɲɛ ka kɛmɛ ta ko yala o bɛ bɛn wa kulubalikɛ a tɛ kɛ ten dɛ e ye ciden de ye wa a y'a kalifa i la i tɛ feerekɛla ye i tɛ kokisɛri ye foyi i janto n ka minɛn la dɔrɔn i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ o la i b'a bɛɛ bil'a tigi ɲɛ de wala i janto minɛn na dɔrɔn n'a nana ko a karisa n'i kun ko n ka nin feere kɛmɛ fila ne y'a feere kɛmɛ saba dɛ a n ka cɛ i yɛrɛ ka kɛmɛ ta baasi t'o la mɛ saritu t'aw cɛ aw ma bɛnkan fosi sɛbɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ karisa ne kɔni ka minɛn ye kɛmɛ fila fila ye mɛ ni kiliyan nana n'i ye mun sɔrɔ a sanfɛ o y'i ta ye o si ma y'a la ɛ o si ma ye ko kɔnɔ karisa n bɛna don ɲɛgɛn na dɔrɔn i janto n ka minɛn na ɛ yann'o ka bɔ e y'o feere kɛmɛ saba k'a sɔrɔ o tigi ye kɛmɛ fila de fɔ e ye n'o nana hali n'i y'o feere wa kelen i b'o wa kelen bɛɛ ta k'o di fɛntigi de ma e ka foyi t'o la e man kan tɛ k'a fɔ abada k'a fɔ k'i b'o ta o dɔ ta k'o bila i yɛrɛ kunna i ta t'o ye dɛ n balimakɛ wala i ta bɛ k'a ye cogo di karisa ayiwa ne ka minɛnw kɔni filɛ nin ye n b'a bɛɛ d'i ma kɛmɛ fila fila kɛmɛ fila sanfɛ n'i yɛrɛ ye mun sɔrɔ o y'i ta ye o ye saritu ye sisan a ye saritu don an ni ɲɔgɔn cɛ o ma k'a la ɔ karisa ne ka minɛn kɔni ye wa kelen wa kelen ye mɛ n'i sera ka na ni kiliyan ye n bɛ kɛmɛ kɛmɛ d'i ma yɔrɔ o fana fɔra dɛ o dɛtɛrɛminɛna o fana si ma y'a la mɛ karisa i janto n ka minɛnw na n bɛ don ɲɛgɛn na ka na n bɛ seliji ta ka na walima n bɛ taa n seli ka na walima n bɛ taa dumuni kɛ ka na o kɔnɔna la e ye feere kɛ k'a sɔrɔ i tɛ kɔkiseri ye i yɛrɛ tɛ kɔmɛrisan ye i tɛ foyi ye fo i janto n ka fɛn na dɔrɔn e y'o feere min kɛ n'o nana i bɛ minɛntigi ka wari bɛɛ de d'a ma i kana n'a fɔ k'i bɛ dɔwɛrɛ si walon ka b'o la tuguni ko k'i b'o k'i yɛrɛ ta ye wala donc an kana ko ninnu bɛɛ dulon wari ko la adamadenya bɛ diinɛ yɔrɔ fana bɛ yen an k'olu yɔrɔw jateminɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma an balimamuso ko ko furakɛlila dɔ de bɛ yen olu ka kan ka taa furakɛli la a fɛ mɛ a ka furakɛli kɔnɔ k'a b'a fɔ k'ale ka furakɛli sara ye sɛ fiman de k'i bɛ na ni sɛ fiman de ye ko k'o d'ale ma walasa a ka fura d'i ma o yala a ka kan olu ka t'o furakɛli sugu la wa to mun de la a ye sɛ sɛ yɛrɛ suwazi k'o k'a ka sara ye fɔlɔ pourquoi mun na ko k'ale ka furakɛli wari ye sɛ ye a m'a fɔ ko wa kelen don a m'a fɔ kɛmɛ duuru don a m'a fɔ wa fila don fo sɛ mun na kelen a filanan mun na a ye sɛ finman de fana suwazi sɛ kulɔru tɔw cɛ la sɛ jɛ bɛ yen sɛ bilen bɛ yen ayiwa kolon sɛ bɛ yen barasa sɛ bɛ yen hmm, turu kɛmɛ sɛ kalitew ka ca mɛ mun n'ale ye finman dɔrɔn de ta a ma sɔn ka tɔw fana fɔ ɛɛ sɛgɛsɛgɛli mako bɛ nin bɛɛ la bɔn e dun man'a fɔ k'i b'ale yɛrɛ ɲininka e dalen b'a la k'a bɛ sɔn k'o jaabi d'i ma wa bɔn n'o kɛra sisan nɔ sabahu donna ko la o b'a yira ko ko tiɲɛ t'an bolo kira dun ko ko ko o ko bɛ yen n'a ɲagaminen don ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ sen bɔ a la k'i kisi n'i ka danbe ye kisira n'i ka diinɛ fɛnɛ komi ni ɲagaminen don mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ne ka furakɛli wari ye sɛ kelen ye k'a sɔrɔ haramu si t'a kɔfɛ haramu si tɛ yen sɛ de ka d'a ye dɔrɔn a ye sɛ kɛ a ka eh, furakɛli wari sara ye i n'a fɔ an ka fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ cogo min na farafin furabɔlaw tun b'a kɛ a tɛ i n'a fɔ n'i taara sɛ d'a ma a bɛ n'o faga jo de ye walima a b'a faga jinɛ ye a bɛɛ ta kun t'o ye wala an bɛ ka wari min di bi dɔw fana ta kun ye sɛ de ye sɛ de kun b'ale nafa ka tɛmɛ warilama kan parce que wari yɛrɛ kun tɛ yen hali n'a kun bɛ yen u magoba kun tɛ wariko la olu ta kun ye fɛn ninnu de wala a bɛ se ka kɛ o ye a bɛ se ka kɛ fɛnɛ a tigi ni jinɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka k'o ye n'i ye sɛ di yan ne bɛ sɛ faga n ka jinɛ de a bɛ se ka k'o ye bon komi o dɔnniya t'e la i t'i sen bɔ a la ne min bɛ k'a jaabi de ye ne t'a dɔn a tigi ka laɲini ye mun ye ne t'a dɔn a tigi yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn i t'a dɔn bon i tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ kan i tɛ mɔgɔ ka lahala min dɔn dɛ wala arabu ko tɛ ne alihukumu ala shay far'un an tasawuri ni ni n'i y'a ye i bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ka ko la k'a fɔ ko karisa ko ko o y'a sɔrɔ i b'a dɔn de a bɛna sɛ kɛ fɛn kelen min yɛrɛ ye ne t'a dɔn e min fana ne ɲininka e fana t'a dɔn a bɛna sɛ kɛ mun ye bon n donna n ma fɛn ta yɔrɔ donbaliya ka fisa n'a ye dɛ e t'ale ka yɔrɔ to yen i ka taa yɔrɔ wɛrɛ sɛko kuma tɛ yɔrɔ min na o tigilama tɛ filankafoya baara kɛ i ka taa yɔrɔ wɛrɛ la mɔgɔ min fana bɛ yen k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa eh, a ni jinɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka baara bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ mun na a b'a ka farafinfura d'i ma a ka fura sɔngɔ ye nin de i b'a ka fura minɛ i fana b'a ka wari d'a ma n'o kɔni kɛra an b'a ye baasi si t'o la mɛ sɛko ni sagako ni misiko bɛ fɛn o fɛn na o b'a fɛn kɛ mun ye n'i t'o dɔn i sen bɔ a la i kana fɔ k'i bɛ taa o kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma an balimamuso y'a yira k'ale ni a kɔrɔmuso a dɔgɔmuso a sinamuso de kɛlɛla cɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale jo tɛ kɛlɛ nin na k'o kɛra sababu ye ko cɛ ye dilan tigɛ ale la bon ko yala cɛ kan k'o dilan tigɛ ale la a ka su k'a ka su yɛrɛ de a y'o de tigɛ koyi nin kɛlɛ kan ka kɛ sababu ye cɛ ka su tigɛ ale la wa bon an ye mun fɔ aw ye ka caya n ko furu kuma ninnu ne bɛ siran a ɲɛ quoi parce que furu kuma ninnu fan caman ye kuma fankelenmaw de ye muso man'a f'i ye n'i yɛrɛ bila jaabi dɔ la n'i tilara ka cɛ ta mɛn f'i ka tila ka segin jaabi kan tuguni ni cɛ y'a f'i ye n'i yɛrɛ bila jaabi dɔ la n'i tilara ka muso fana ta mɛn i bɛ tila ka segin a kan parce que kuma ninnu sisanamaw ta ka fɔ a ɲɛ kan o de bɛ ka ne yɛrɛ siran adamaden ka kuma ɲɛ kosɛbɛ ko kɛra cogo min na ka siran ala ɲɛ k'a fɔ fɔ cogo yɛrɛ yɛrɛ la maa caman tɛ s'a la bɔn n'o tɛ s'a la i b'i janto yɛrɛ la n'o tɛ mɔgɔw b'i bila fili kɔnɔ ka caya ɛɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a kuma ka ca kuma ka ca kosɛbɛ bɔn e ko sisan nɔ e ni sinamuso de kɛlɛla o kɛra sababu ye cɛ y'i ka su tigɛ k'a bɛ k'i jogo don i yɛrɛ o de fɔ ko cɛ ko k'a bɛ k'o kɛ ko k'i jogo don bɔn mun de y'aw se ɲɔgɔn ma e ye cɛ kan sɔsɔ de wa e ye kumakan jugu dɔ de fɔ cɛ yɛrɛ ma kɛnɛ kan wa parce que an balaka ninnu a ka yafa ma a ka ca ala fɛ kuma kɛra cogo min muso min b'a fɔ a ɲɛ kan a man ca dɛ kuma caman ale yɛrɛ ka kote ye a bɛ a bɛ i banban o de kan bɔn mun fɔra ale ma mun kɛra a la a b'o de fɔ mɛ ale yɛrɛ ye mun fɔ i t'a da setɔ y'o ma dɛ wala ale yɛrɛ ye mun fɔ a b'o dogo ka caya bɔn fo bɛɛ de ka jateminɛ ne kɔni bɛ mun fɔ a jaabi man di nin cogo la kun jumɛn na cɛ ye su tigɛ e la k'a sɔrɔ e ni i sinamuso de bilara ɲɔgɔn na cɛ de kan ka ɲininka mun ye cɛ yɛrɛ fana dimi k'a bila a la e ye kuma purukotolen dɔ de fɔ i man kan tɛ ka mun fɔ wa i ye ko dɔ de kɛ a kɛlɛ don i man kan tɛ ka mun kɛ wa parce que maa min jo tɛ ko la n'i ko k'a ka kɛlɛ ɲɛfɔ cogo cogo a ka jalaki yɔrɔ a da tɛ s'o ma dɛ bɔn mun dun ka di anw ye n'i bɛ kuma fɔ i ka siran ala ɲɛ parce que adamaden bɛ fɛn fɛn fɔ diɲɛ na sini i bɛ taga segin a bɛɛ kan tiɲɛ na ko kɛra tan ne kɔni jo t'a la dɛ ne ye nin de fɔ n ye nin de kɛ n jo t'a la mɛ est-ce que cɛ fɛnɛ filɛ ka nin mun kɛ cɛ fɛnɛ kan k'o kɛ wala olu kuma sugu de ka d'an ye o la i bɛ anw yɛrɛ fɛnɛ lafiya an ka jaabi cogo la mɛ kuma dɔw fɔ cogo ye i b'a dɔn ko nin tɛ kuma bɛɛ ye i b'a dɔn ko yɔrɔ dɔ dogolen don ko kɔnɔ o fɛnɛ bɛ anw siran jaabi la cogo bɛɛ la an kɔni bɛ mun fɔ muso ye fɛn dɔw bɛ yen cɛ bɛ se ka dilan tigɛ muso la dɛ o bɛ se ka kɛ n m'a fɔ k'a ka su tigɛ a la dɛ a bɛ dilan tigɛ a la i ka su a bɛ t'i fɛ yen mɛ dilan t'aw ni ɲɔgɔn cɛ walima a k'i ban i ka dumuni na walima i ye ji sigi ɲɛgɛn na taa i ko a ka fɔ n tɛ ko walima eh, i ye ji d'a ma k'a k'i min a k'a fɔ ko n tɛ min bɔn olu n'a sugu ninnu k'a ka dimi yira cɛ bɛ se k'olu kɛ o i ye fɛn dɔ kɛ mun ye n tɔɔrɔ n bɛ n ka dimi yira n'aw dalen don a k'a kɔ don n'i ye kuma sara a la a t'i jaabi bon olu n'a ɲɔgɔnnaw wala n'i bɛ salon kɔnɔ a bɛ chambre kɔnɔ n'i bɛ chambre kɔnɔ a bɛ salon kɔnɔ f'i k'a faamu tiɲɛ na i cɛ diminen don i kɔrɔ bi bɔn sariya yɛrɛ y'o sira di cɛ ma sariya y'o di ala y'o fɔ suratu nisayi la o muso yɛrɛ tɔgɔla sura wallati takhafuna nushuzahunna a ko muso minnu bɛ yen ni cɛ bɛ ka siran a tɔgɔ cɛ bɛ ka siran olu ka kɔrɔta ɲɛ u ɲɛ muso bɛ fɛ ka yaada cogo dɔ la a ka hakɛ to a bɛ fɛ ka jama a bɛ fɛ ka fanya a nun bɛ fɛ ka fiɲɛ ta ala ye etapu saba de fɔ cɛ ye ko k'o kɛ fa'iduhunna ko ka muso ninnu waaju fɔlɔ i ka muso lasigi ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ne ye cɛ de ye i man tɛ ka nin kɛ i man tɛ ka nin fɔ ka fɔ a ye fɔlɔ wahjuruhunna fil madaji o tuma na ni waajulu ma ɲɛ i bɛ dilan tigɛ a la wala i bɛ dilan tigɛ a la walasa k'a faamu tiɲɛ na nin mun kɛra nin ma bɛn wadribuhunna alahu taala ko ko ni nin si ma ɲɛ i bɛ se k'a gosi bon ala yɛrɛ filɛ ka nin sira di mɛ ni muso ye eh, nin kelen kelen dɔ faamu ka segin a kɔ ala kan b'o de ma fa in ata'anakum fala tabugu alayhinna sabila ni muso seginna kɔ ka tugu cɛɛ fɛnɛ kɔ a ye baara min kɛ a y'a dɔn k'a ma ɲa ka tugu cɛɛ kɔ ka yafa ɲini ala ko cɛw fɛnɛ ma a kana dantɛmɛ wɛrɛ kɛ nin ko la tuguni inna allaha kana aliyan kabira ala ye eh, a tɔgɔ ye masa kɔrɔtalen ala ye masaba ye o de kama furu kuma ninnu bɛɛ cɛ ka ɲi cɛɛ ni muso yɛrɛ ka sigi de la quoi i ye cɛ ta mɛn i ka muso fana ta mɛn kiri tigɛ ka don o de la mɛ muso kelen ka kuma farati b'a la cɛ fana kelen ka kuma donc farati b'a la an balimamuso komi cɛ yɛrɛ de ko k'a bɛ k'a dabɔ ko ka i fɛn a tɔgɔ ko ka i jogo don ni o de don an ɲɛ tɛ basiba la ko la quoi parce que jogodon fana dɛlɛ de b'a la hakɛ dɔ de b'a la a man kan tɛ ka tɛmɛ olu kan n'a dabɔra o jogodon de kɔni kama an tɛ basiba y'a la mɛ n'a tɛmɛna olu kan sa i bɛ kuma nin sara mɔgɔ wɛrɛ la olu fana bɛ se k'u da don ko nin na cogo min ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ walasa a kana taga kɛ hali ni kun y'a dɔ ye wala n'o tɛ e mago bɛ jaabi min na a bɔ man d'an fɛ tan dɛ